ndewo oge ọ kenyere na a na-akpọ Akwa Ibom steeti nke na-aga n'ihu anyị ekepụtawo site na n'ihi ụdịka ihe anyị na-ekwu maka ya tata agaghị adị mma ka anyị sụọ ya n'olu bekee maka asụsụ nwa bekee ga-eme anyị iwu daa anyị nda otu o si na dị na-erighị mgbe unu afọ m dịkwa ka mma kwụsị ịṅụ biya na-erighị mgbe unu ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ ihe gbasara ihe ụmụnna anyị chọziri ka ụmụnna anyị ndị reworo njem nnwere onwe anyị a ree n'aka ndị iro sị ha chọrọ ka anyị mebezie ọ ga-adị mma na unu hụrụ ya site na isiokwu anyị ji wee bịa mgbasa ozi n'ụbọchị taa

nke na-ese okwu niile na-abụ that our when they see our PM the same way like his nna ya ukwu uh, Maazị Nnamdi Kanu look at this you see that flag there you see that flag there aha ị fụ ihe ya na-afụ US flag

Las Benziko thank you my brother God bless you unu ya-afụkwa akara ekwentị a nwere ike iji wee kpọọ maka onye chọrọ ikwu okwu ka ụmụ Biafra soro nụ eh, ihe ya nwa na-eche n'obi nke ya eh, anyị ga-agbapụkwa ya ọsọ eh, ngwa ka anyị gee ntị obere ka anyị nụ from our PM Prime Minister thank you so

ọkwa ha bụ ndị isi eh, ha bụ ndị isi ndị isi eh, that's the only thing that gladdens their hearts they just want to be seen the way now is for Maazị Simon Ekpa here now as the leadership of uh, eh, the Biafran struggle ha dịghị happy in any way uh, they just want to make sure say they are the ones in charge because they felt once they sell our supreme leader Maazị Nnamdi Kanu uh, what will be left will be the Biafran populace who will be sheepish ndị bụ ihe ọbụla ekwuru oh yes members who don't question anything who don't you know, investigate anything ekwu ha na nnọọ si sida onye ọbụla atụrụ ọkwa e nwere ihe a na-akpọ command and control that's what they want that's why they say wepụ na anyị emezina anything ya-egosi ka in fact na anyị nwere any tie with Israel that na anyị ebe na anyị emeghị nke a na ndị Arab a na-akwesịrị ịhelp anyị na-abụ ndị nwere the capacity na ha na-afụ ihe flag Israel a na na ha yaha ekwe bịa ọ ihe ha na-ekwu ọ ihe ha na-ekwu same topic o anyị ya-akpata ihe buru ibu aka nekwe ekwentị akara ekwentị anyị bụ plus 17086456139 that is the line you can call

ọ sị gị na Israeli ma Israel ma US eh, flag a we should stop using it henceforth na na onye ndu mere iberibe by you know all this while na in fact na ha amaghị ihe mere onye ndu ji na-akpọ Israel Israel a that Israel never cared to help us na Israel never helped us in, the, in any time in the past and eh, na-ajụ unu nwa bụ ụmụ Biafra ihe a otu unu si mara history

That's why the people like Paul Achebe are coming out today to, uh, you know, cry out. Those guys nọ ebe ahụ bụ ife a na-akpọ a sị gị na mmadụ bụ clown. O nwerọ ife nya ndị a dị totally empty. Nya nya o nwerọ ife dị n'ụbụlụ fa cha cha cha cha cha. o nwerọ ife dị na ụbụlụ ya ụbụlụ dị empty o nwere ife a na-akpọ tabula rasa ụbụlụ dị empty otu ụbụlụ ụmụazị si adị o nwerọ ife dị na ya now na Israel enweghị any capacity kwa ife fa kwu Israel don't have the capacity they can't help you so na ị na-ene n'anya ngwa lenene ndị ha na-akpọ ndị nwere capacity na ndị Arab world

now ọ sị na anyị na-eyuzo na you know ndị bụ ndị siri ike enough to help us na a bata na arab world ndị siri ike ahụ na ọkwa ọ dị two major people bụ ndị siri ike na arab world a na-anụ afa fa na sponsor ife igbu mmadụ every week every now and then ngwa tupu nke ahụ because anyị akpatụ aka ebe anyị akpatụ aka ya-ebu ibu mana ka anyị bido ka anyị jiri nwoke a na nke a just ọ bụrụ na ọ ka a asị na onye ịkwa emu ọ bụrọ ịkwa emu per se but um, ọ dịkwa important na anyị mere ya so that ndị YouTube hapụkwa eh, ịda anyị nra um, onye a bụ onye a na-akpọ onye a bụ

Arab World Strongman the leader na-eme ka igbu mmadụ wee na-aga n'ihu ka ndị Arab wee na-enwe swag ka e wee kpọọ ya onye siri ike aha that is him Ibrahim Raisi you know, who died the account of um, uh, crash helicopter crash ihe anyị na-eji nwayọọ na-apụta ee anyị ji nwayọọ nwayọọ na-apụta anyị na-arịpụta arịpụta e nwe ebe anyị na-aga this is the man oh the man dị ibe nwoke nwa dị ibe that is Ibrahim Raisi the strong man na agadaga nwoke siri ike ya ndị a na-enekwasị anya join ha na ndị arab ka ha bụrụ ndị help gị ndị na-akụ isi n'ala onye a na-abụ ndị nọ in the forefront abụ ndị na-eme ka ife mee e nwekwara anyị na-abịakwarị mana Israel onweghị Israel pati taa na-ekwu ya aha onye a ka a na-ekwu maka ya o sika nwoke bụ odogwu oh a very great man oh the Arab world have missed a hero a strong man ya na ndị ndị itibọrịbọ DOS sị anyị esobe o a very strong man um, fellow Biafrans unu ya-echeta na the year the year 2021 the year 2020 o nwere ife melụ the general of this man the general one, one man one strong man nwoke a yuzu wee a na-akpọ general Qasem Suleiman ehe nke a ka Donald Trump gburu nwoke ọ gbagotego na age ọ dị about 62 years then ehe e gburu ya na Baghdad that's na Iraq hmm. ebe ha jere ịrụ assignment igbu mmadụ ba Uh, that is the Iranian military on a special operation. Uh, that's and he happens to be the leader of the elite uh, Quds Force. nọ na-akpa ike across the whole Middle East. Now, it happened that this man was no, na na no Donald Trump wee kpọọ ya sị ya oga ị akwụsị ife a ị na-eme na eh, I don't allow ife ịkpa mkpamkpa igbu mmadụ na my reign at least US ka bụ the global police na that year 2020 akụọ ya warning nke mbụ o gerọ ntị ọ sị oga ọ bịa ebe ọzọ if you continue this ọnwụ gị eche na a sị mba ei na ndị a bụ ndị siri ike ndị Arab ei and onye a bụ na onye isi usuu niile nke ndị agha ndị Arab ahụ enye nwere akpa ike because ọ bụrụ na ị ma ife a na-akpọ this elite Quds Force

ka m nzikọkwa unu ive na ya na ya dị evil hmm. onye dị evil ma mụ na-echeta nwoke a unu cheta na nwoke a nọ na o teberọ aka just a few years ago uh, how many years now now ihe ahụ ndị ndị DOS sị anyị na ọbata ike na ọbata ike ịza anyị na nwere ife nwere ife ee Israel mewuru anyị a sịkwa nsogbu adịghị nekwe ya na ọ bụrụ na nke mbụ m gosiri na afụsịrị ya ọfụma onye ka dị evil ị na-enegodo anya ya ama na nya ezigbo onye ekwensu dị evil ekwensu na-aga ije ị na-enegodo anya ya ndị nọ na kpamkpamkpa ị na-anụ isis ị na-anụ al-qaeda ị na-anụ ife nyaa na ị nụrụ na a na-enwe mobilization of the hezbollah o na all those forces na arab na-enye nsogbu ehe even the houthis in yemen na jordan ọkwa ya nwa hamas ehe ihe niile ọkwa onye ndị dị responsible for ihe niile a ngwa lekwa anya ya wụ ndị mere chinasa nwa slave ji sị anyị na anya ya esokọ na Israel enwe ive va pasịta ee onwe ive Israel pasịta n'ọ ndị si ike ndị ka aka unu cheta etu esi gbusịa ndị a dọwere anyị na-abịa nwanyị nwanyị ka anyị na-alịpụta nekwe ya unu ya echeta ịfụra anya adịrị gị ka anya onye ori otu a ka mkpụrụ mmiri Uruagụ nke nọ na South Africa sị na ọ bụ ndị ya ndị achịba Biafra ive adị mma na-enye ya nụ mkpụrụ mmiri ndị gbakọta bọyị enwe ebe ba gbatara achụọ ba na bọyị ebe ba na-alasa ashawo na-ebugharị ajadu ajadu na-eri ego ọga na-ala ajadu anya ọ dịrọ ka anya mkpụrụ mmiri Uruagụ ndị ndị DOS sị n'ọ ba ka fa si ike eh, n'ọ ndị anyị ya-esobezi ka anyị wee nweta nwa Biafra okay ka anyị gakwa n'iru gbapịa ọsọ now these people sị gị na Israel enweghị ife fa pasịta Israel ehelpụbeghị anyị now icheta na just o teberọ aka onye a na-akpọ onye isi niile nke ndị agha a kind of machinery Russia nọ na-use all this while to help Africa ehe ọ bụrụ na unu matara ya Yevgeny Prigozhin Yevgeny Prigozhin ọkwa how many months ago now 2023 I think that was towards uh, was that around January ka m check here ihe anyị wee na-akpata ife aka bụ ka unu wee cheta ndị bụ ndị siri ike ya kwesịrị anyị hapụ anyị jiri si Israel anya maka ndị a onye nke a esoghọ ihe m ji egosi ya maka otu esi wee Nigeria o wee in the 1980s ma IBB ma Obasanjo in the 19 eh, in the eh, Obasanjo nke ya ka around 2006 mgbe e gburu about 10 generals ụfọdụ asị na 12 generals jee gbuo ha na na flight crash aha now ị fụ na ọ dị iche now this Yevgeny Prigozhin that was on 6th October 2023 otu o si na ihe niile a aircraft aircraft aircraft aircraft that's why m ji egosicha unu ihe niile a na aircraft aircraft aircraft otu a ka e si gbufue na onye isi ndị Iran a kwanụ a na-ekwuzi okwu maka ya nwa ebe a unu fụkwa ya again nwoke a na unu achetara ife a sị e ji wee gbuo ya ndị bbc si gị cnn si gị na aircraft mgbe e gburu Prigozhin a jụrụ a sị na aircraft e, mgbe e gburu e, onye isi usuu niile ndị agha mbụ General Qasim Suleiman a sị na okay nke a just gbagburu yuzuru drone now ị fụ ndị bụ ndị akpọba n'elu ụwa kịta ndị siri ike and ndị nwere the highest military intelligence and know-how expatriate o nwere ndị ọzọ karịrị Mossad ọ ị gụọ Mossad ị gụọ CIA then gụọ the Russian or you can say the Russian and the CIA are almost equal now these are the three ya akpọ n'elu ụwa now then the question is why o ji bụzie na anyị na-eyuzu ndị Israel na-eyuzu na-agbakwuru amerịka well ịgbakwuru amerịka o nwee ife kpata ya ị ma na o nwee ife mere ede ji ebe nwii a naghị agbakwuru amerịka maka na amerịka abụka ezigbo mmadụ mba ọgazi amaka ejirọ ya agọ mmụọ yes but nke bụ eziokwu bụ na if we say we are going for democracy now if we say all of our leaders all along ha niile have had this ha na-aga towards um, ebe ndị okpukperechi nke Christianity ndị niile bụ ndị na-achị anyị ọ bụghịkwa maka na ha nwa abụka ndị na-ekpe ụka as per se ị na-anya ịfụ na maazị Nnamdi Kanu abụrụ onye oke ụka ị na-anya ịfụ Chief Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ọ bụrụ onye oke ụka nna anyị ukwu Ojukwu ọ bụrụ onye oke ụka ị na-anya even Simon Ekpa himself ọ bụrụ onye oke ụka per se maka na ọ dị n'Igbo ọ dị n'Igbo ọ dịkwa n'ụka now nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị a ji eso ụkpụrụ US bụ because of na US ya na-abụ ndị kwenyere na ihe Christianity ị ma na o nwe ihe a na-ewepụ n'anụ eri anụ ihe eji eso ha na ihe eji eso Israel bụ na anyị na Israel nwere we have a kind of historical traces a lot of people have not really agreed with it but there are greater percent of our people ndị mere agree with that history see pending when it will be thwarted however ị na-echeke a lot of our traditional practices it, it is synchronized with theirs and them too have identified that all along even during the war mgbe the Chinasa nwa slave sị gị na Israel ehelpubeghị anyị before it's a very fat lie throughout the war ndị nyere anyị aka bụkwa Israel na Finland basically yes France bịara ịsupport anyị kwa but it wasn't as tangible and France was like they was acting in proxy per se yes now ihe ụfọdụ ji asị ndị dị ka anyị jikwa na-achọ Russia but Russia cannot really fit well with Israel I have always advocated for Russia maka Russia bụ ndị ọ ya-abụ anyị sị ka anyị gbakwuru they are ready to ịga imegide iwu niile na UN ha dị ready imegide iwu dishon na interest ha we have seen that happen in the past mana ndị nke a Israel bụ ndị na-adị very careful why they have not rushed in bụ maka na ndị Israel ị fụ ya bụ ndị ndị iro gbara gburugburu ya bụ ndị ndị iro gbara gburugburu ha onwe ha na-echekwanụ ndụ ha and ha ekwesị ha enwewukwa emewukwa mụ ma ha na-atụbago aro otu ha esi nyere anyị aka and na naijiria na onwe ha ndị anyị na-achọ ịgbapụta aka ha ji aka ha na-ebupụta onwe ha na afụgo na ndị hamas na hezbollah na-agbanakaba naijiria and Nigeria na own up that yes because ha feel na ha bụ odogwu nwe ife ya eme na ndị Israel bụ ndị anaghị echefunwu ihe and ha anaghị agbagharanwu na mgbe ọ bụla ha fụrụ ohere a ga-esi wee nyere anyị aka ohere niile ala ayịrị na mgbe ọ bụla emechara this referendum akọnkluduo ya e nwee this declaration officially emego m ihe onyonyo dị otu a mana emebu m ya n'oyibo officially oru eru mgbe ahụ ha afụgo na na anyị enwego legitimacy because o nwere ọtụtụ mba ndị ụwa yes ụkpụrụ e si eme eh, ihe a kwesịrị ka ọ bụ na ndị UN bịa eh, supervise ya Nigeria supervise eh, ya karị a conductuo the referendum UN supervise ya mana ebe ọ bụ na nke anyị bụ na obodo niile bụ nke ndị a na-achọ isi n'aka ha pụọ gbara isi akwara o nweghị ihe dịka freedom that they are that's in fact na enweghị room for discussing nke a ndị DOS ndị oshi na-asị gị eh, eh, eh, eh, that's a political solution na obodo i si n'aka ha apụ sị gị na enwekwude any room for discussion because i kwute okwu ihe gbasara Biafra na ị ghọla onye ogbu mmadụ so now ebe ọ dị otu a kedu ihe unu ya eme ị mara o nwe ihe ọzọ anyị achọ ịrụta aka kedu ihe unu ya eme unu a ya just gbachizie nkịtị ọ dị unu mma otu ọbụla e butere unu ya unu ya nọzi na agbụ Nigeria ebighị ebi ruo n'ebighị ebi mbanụ mbanụ nwa ma ihe na-enyere onwe ya aka na maazị Nnamdi Kanu etekigo the bull by the horn o kwerego na ọ ya ata afụfụ dị na ya na ọ gwago unu na o nwere onye ebe ya nwee meru hụ na ihe a na o nwere onye ọzọ ya eduruzi anyị eduru anyị gazie to that other level na onye ahụ enweele the ground by the reason of his his uh, contact and agba agreement o nwekwuru ebe ọ nọ na ọ ya enyenwere anyị aka ọ bụrụ ụmụ achịkọta ekwe ọnụ niile a nọ na DOS o nwerọ nke nwe ihe ọ na-eme aka si ike after all onye nwara anọkata si n'akpa IPOB na-enyetụta ha ụmụ ngwugwu site na mgbe ruo na mgbe na ụmụ achịkọta ekwe ọnụ a niile o nweghị onye nke mmadụ o nwere onye nke ma ihe a na-akọ ọkwụ nọ mbọsị a nke mkpụrụ mmiri Uruagụ sị na 7000 teeth sị e, na ha nwa na-ada achụ maka inwere onwe anyị ihe ha na-achụ bụ ịna-eme educate ụmụ Biafra ọ kwa na onye ma na ihe onye ma na onwe ya enyere mmadụ ọ na-enye ihe o nwehọ ngwa leenụ nụ 7000 teeth na-eme na educate n'ụmụ Biafra ngwa leenụ 7000 teeth oke mkpụrụ mmiri Uruagụ na onwe ya unu anụgwu mgbe ọbụla ọ gbacha mkpụrụ mmiri gbacha mkpụrụ mmiri niile ọ na-agba ọ bata even nke na-aka njọ bụ na ọ dọsa camera na iru ya ikwu okwu ọ na-ene anya na side nka o nekata anya side nka o newe anya side nka ọ ihe mkpụrụ mmiri na-acause ị nụrụ ihe ọ na-ekwu mbọsị a ọ sị gị na onye ndu kpọrọ na-achọ ịkpọ ha onye oshi na onye ndu na-eme ka a fụ ha a sị ndị oshi because ọ ihe mkpụrụ mmiri na-agwa ya ka ọ na-ekwu ọ nọkata ọ sị gị family onye ndu bụ akwụna ka ị na-akpọ m ndị eh, o- o- nke bụ dị si na Paul Achebe mbọsị a nọkọta sị in fact nke bụ eziokwu bụ na our political leaders ị na-ajụ n'onwe gị political leaders a na-ekwu ọkwanụ Hope Uzodimma ha Hope Uzodimma ha ka a na-ekwu okwu ya o ọkwa Oluwale Mba ha ndị kpọrọ ndị Fulani sị ha sign ya na ha werezie ka ha na-achịrịwa ọkwa ndị a ka a na-akpọ political na kedu ndị ga na-ekwuchitere ọnụ political ọkwa Paul Achebe na-ekwu na ọwụ ndị a mmadụ dị otu a bụ ndị ya-enwetara anyị Biafra ndị nrụrụ ihe ndị nrụrụ ihe so now when you begin to look at this otu a na-egbu anyị everybody onye ọbụla nọ n'akwa oke n'ọfịa ngwere n'ụzọ ana m ele n'ihe onyonyo na nkeji one na one nwoke sị na o mecha pịagburu ofu onye Fulani n'ime ihe ndị a na were je duta na moto ya nwere auxiliary gear a lot of you are watching gwe ndị niile nọ na IPOB platforms na ihe a bụ everyday case ọ bụrụ na ọ bụghị maka IPOB ọ bụrụ na ọ bụghị maka this Biafran Liberation eh, Army unu amagoro ihe a na-ekwu ewezụga maazị Nnamdi Kanu nya isi ya pụtarozi ịkpụ isi na na ya akpọgodi ya ri mgbe na ọ bụzịzịrị ọ gbasara na anyị ahapụzi iso ụkpụrụ Israel biko nu Israel a na-ekwu okwu ya enwedị unu na-eche na Israel na-ekpe okpukperechi otu anyị si ekpekwanụ ha ekwecharọ na this Christianity iso ihe ụlọ ese o sikwa na be ha o mana ha ekwecharọ ya because o nwere some things na some things Christianity kwuru ha nwa achọghọ otu a na-asị gị na a na-egbu ha na ndị ndị ndị alakụba niile na-agbakọ aka na-achọ igbu ha ị sị ha jee gwaba o oh, God will fight our battle mba o ha sị gị mba na ada akọrọ anụ ogbe akọ ada akọkwa n'ọnụ ogbe akọ onye kọba ọnụ nkịta sị gị na ọyị ka aja mbere maka na ọkwụ ka e ji ama agbụ o ji agba afọ agba amara agbụ maka na nwa ya adịlele ka ị na-ebe ka ikwikwi ọ bụgodo mgbe ya sị gị na ya adị ka ikwikwi ibebe ikwikwi ibe itigbe mkpu anụgbọ olu ya ọfụma maka ama na ide ebere na nkịta ọ bụghị onye gbacha mkpụrụ mmiri bịa sị afa gị wụ Chinasa nwa slave ị na-abụsa ọnụ mmiri ngwa lekwa ihe anyị na-ekwukwa okwu ya anyị na-aga n'ihu na-ele ihe anyị na-ekwu okwu ya okay ihe kwesịrị ikwu maka nke a na-abụ maka Putin Putin sịrị na ndị a carry out rebellion ozugbo o nyechara ndụmọdụ o nyebeba ndụmọdụ nyebeba ndụmọdụ nyezeba ndụmọdụ ọ sị ha na ha carry out eh, it was a kind of intended mutiny against his government so now ha niile ya akwụ ụgwọ ya na you will pay for doing this ọkwa ebe ọ gwaba ka anyị chọwakwa ebe ọzọ anyị chọkwa ebe ọzọ Uh-huh. About the chaos in Russia. Okay. Here was in where mgbe ndị a na-abịazi mee attack chọọ iwepụ Putin na Putin wee nye ha warning m chọrọ iji ihe a wee gwa unu about warning all those ndị siri ike e kwesịrị ịgbakwuru ha emebe enye gị warning enye gị warning next thing you know mana ndị ndị Chinasa nwa slave sị anyị gbakwuru ọ ha bụrụ ndị a na-etipịa na-etipịa na enye ha warning otu a ka mm, onye nke sị na ya bụ onye isi ndị Turkey Erdogan wee bụrụ onye na-ahazizi otu ndị Hamas ya abịa gbuo Israel Israel wee gwa ha na ọ kakwa ha mma na ha just na-agba egbe ọnụ maka na anytime ha fụrụ ihe dị tangible ha mere nke ha agwụkwa be that ọkwa the same way ka o si wee gwa ndị ma ma ndị Jordan ọ gwara ndị that's Benjamin Netanyahu gwa ndị Jordan ọ gwa ndị ekere eh, eh, ekere ha mkpe ndị a niile ma ndị ebe ndị ma ndị Yemen gwa onye ọbụla sị ha ọ gbasakwa ya ị bụrụ Lebanon ị bụrụ ị hapụ ha na ndị a nọrọ be gị gbaa na ọkwa unu fụrụ ihe ndị na-eme ihe na-eme Palestinians na ha ya abịakwa ha ya abịakwa ikpochapụ ndị eh, gbara ha ahịa so na-egbu ha now ị chetara na um, ndị Israel Benjamin Netanyahu chiri ndị a warning o chiri ha warning ọ sị ha that was on April 16th na onye ọbụla aka ya dịkwa na ihe a na unu ya face kwa the consequence a gwachara ya ruo May wee na-asị ha na o rugo time ha ya-eji and ịmago first bụ na ndị a bu ụzọ mee ha attack ha buru ụzọ mee ndị Israel attack Israel enweghị any much effect obere ha Israel wee bịa kụpịarazie their military base ebe a kụpịachazie the next thing a chọọ igbuzi nwoke na onwe ya ụgbọelu bu ya just were ihe gbatuo the thing na nwoke na onye na ya nọ kalas ịma na o nwere ihe anyị chọbu ikwu before sị unu ihe ndị a niile dịkwa iche from nke mee na Nigeria ọ dịkwa iche from ihe mee na Nigeria so nke mee na Nigeria bụ na unu amago ka ihe ndị be anyị si adị due to na enweghị clear definition of ihe a na-achọ i checkie mgbe ndị America kụrụ eh, America kụrụ General Kachibu due to na a na-achọ ka e nweta ofu onye the whole men nọ on board a wipe everybody because because enweghị value for life enweghị value for life

a whole 12 generals due to na o nwe ndị nke a na-atarget okay ọ wụ ụdị obodo ọrụ anyị si apụ nenekwu ọgọ ọkwa unu na-afụ ihe e dele ebe a As the crash occurred on Saturday evening but was not discovered until Sunday, Sunday morning, when bodies were found floating in the swamp

o nwere ndị bụ ndị na-akpa alụ a chọ ị fish out you don't need to go to cause so much pain a nwụrụ ndị ahụ a chọrọ now this is because those ndị a na-elekwasị anya bụ ndị nwee kapa ihe a kwa otu ndị ma Iran ma ndị nke ọzọ a sikwa egbu ihe a kwa otu ha si egbu because ha enweghị that level of aka isi ike aka sisiri ha ike na ndị China sef nwa slave si anyị sobe aka esiri ha ike ihe ha ji nwekwana ihe ha ji kakwu Nigeria nwa ma mmadụ nwere ekwu the much if not that they are productive they can you know technology to the extent they are mm -hmm. now mana ndị ihe ni- otu a na ngwa lee na onye isi ha bụ onye ndị nwe anyị eso lee na onye isi otu esi nye so just gbachara ya nnọọ ka eh, ka ọkụkọ bịara ịta na ọkụkọ ị na-atụrụ ọka ị na-esi etinyere ya ọnya ya ama ya Just very cheap ha nyecha statement na April na na anyị anyị ama ndị a mmiri amakwa ba mmiri o na ike n'ike niile ọ wụzi Turkey ọ wụ Erdogan Erdogan kedu n'ebe Erdogan na-esi ọnwụ na-aṅa isi o Israel ifeatụ na-abịakwa na ya emebekwa meeting Israel sịkwa ọ kakwa mma unu badebekwa na mba ma anwakwana anwa fụ ebe unu tinyere arụ ma anwakwana anwa Benjamin sị ma anwakwana anwa fụ ebe unu tinyere arụ unu tinye arụ mmiri erikwa unu ọ bụkwa maka ụmụ ihe toy a unu na-eme ma tii Bayraktar TDC drone and uh, Bayraktar Bayraktar drone ma ụmụ cheap cheap things unu na-arụ ya mee ya confuse kwa unu ị nwaa anwa Erdogan ngwa kemgbe ahụ agwanụ gị ya jee tinyenụ arụ kwa ị fụgo ka o si adị ibe gị ọ wụ ndị a ka anụmanụ si ya bụ uru

that is uh, Nigeria for you so achọ onye amị nwe nya o nwere onye ọbụla na-enye isi achọ otu e si gbufuo ọ bụrụ unu chetara otu Alex uh, Badeh uh, the former chief of uh, naval staff chief of of the air staff chief of naval staff Alex Badeh otu e si gbufuo ya because he was beginning to you know, question the insecurity in the middle belt bụ area ya the same way kwa ka fa si gbufuo um, the former central bank governor nke na-egbu ụmụ Biafra during the war ee eh, Obadiah Mailafia na otu a ka ọ bụrụ na unu na-efollow ife na-eme unu ga na-afụ na unu ga na-afụ na um, ha na-eme ebe DOS na-achọ ka e nye ha command and control ha na-achọ nye ha enye command nye onye control control ha nye gị command and control oge now now if you see what the way Mazi Simon Ekpa is going the other day

Simon Ekpa ya kwa onye ndị iro gbara gburugburu even Egypt sef dị helpless because o nwere ife Egypt ife ọha ndị ụmụ ndị ọzọ na-akpụ isi na na chọrọ itinye arụ ee ha ji aka ha dụọ onwe ha ndụmọdụ onye ọbụla nakwara azụ nna ha ya onye ọbụla carry your cross ka ha niile na-ekwuzi na carry your cross carry your cross

maka mgbede nyenụ anyị aka gbasara anyị ozi a biko nụ gbasa ozi a gbasa ozi a ihe bụ ihe bụ isiokwu anyị anyị ji kwube tata ihe a bụ ihe bụ isiokwu anyị